ụtụtụ ọma ehihie ọma na anyasị ọma ebe ọbụla ị nọ na nsọtụ ụwa niile onye ị na-anụ onu ya wụ Justice Ozobi the leader of Igbo Youth Movement ee ụmụnne m ihe m ji wee bịa online tata bụ ka m kọwara unu ihe na-eme as I speak to you right now enwere security threat na Eziagu niile as a whole I'm talking about Eziagu Eziagu is surrounded by bandits adị m agwa gị anọ maybe na asị na asị adị m sure of ihe m na-ekwu eji m fact and figures recently nwere one guy from Mgbagbuowa let me call name Mgbagbuowa Gogogo precisely in Eziagu Enugu State ihe mere bụ na the guy survived assassination by Fulani herdsmen ha kpọrọ ya ha mere ha kidnapụrụ ya wee buna ya ime ọhịa on the process ha kpọọ 30 million achọrọ m ịbịa kọba akụkọ o tebe aka maka achọrọ m ka this video tee aka ha kpọọ 30 million a ha kpọrọ bụ na the guy's family and their people ewetewuro 30 million let me cut the story short after all said and done okwu bee na 6 million mana before then ha akpọgo phone chọọ ile kidney the guy ebe ọ na-enwetawuro ego na ha kwu o wee bụrụ na onye chọrọ igo kidney sị na kidney of 25 eh, nwa 25 years while ha butere nọ forty something years and above so ha etibezie the guy ihe chọọ igbu ya sị ya ebe ọ na-enwetawuro ego for that reason ha ya egbu ya wee na-agwa the guy sị ya that na ndị ESN gburu ndị be ha n'Enugu State Okpanku gbuo efi ha and as you may know unu ma na Fulani enwekwa n'ebe egburu onye be ha ma gbuo efi ha ha na-abịa achọ ịtake revenge so fulani is on a revenge mission na Enugu State precisely and ama akpọ afa ịma na esoro m na-akọ ihe anonymous anonymous pụtara na-akọ ihe ọ na-amarọ maọbụ na-ekwu ihe ọ na-adịrọ sure of ihe m na-agwa gị fact and figures n'Eziagụ local government na Mgbagbu Ọwa ka ihe m na-agwa gị na-eme fulani gwara the man sị ya na ha dị ha surroundgo ime ọhịa niile na ha nọ n'Eziagụ niile as a whole and ha buru ya from Udi eh, from eh, Mgbagbu Ọwa buna ya na another place m na-agaghị akpọ afa now n'Eziagụ ana m arịọ biko the whole the whole security niile nọ n'Eziagụ amarọ m ihe unu na-arụ amarọ amarọ m ka egbe bụ your problem amarọ m what is your problem exactly ka m kpọọ the whole pg niile ana m ha ekwu ya kịta the whole pg niile nọ n'eziagụ fulani asurroundigokwa eziagụ niile m na-agwa unu ihe a bụ to create awareness ịgwa ndị be anyị that na fulani has surrounded eziagụ local government ihe m na-agwa gị bụ with the evidence with the fact and figures adị m ekwu na asị na asị amarọ m ihe forest guard nọ na eziagụ na-arụ amarọ m ihe forest guard na Enugu State na-arụ forest guard anyị nwekwa uru ha bara ime ọhịa anyị niile adịgo surrounded and onye Fulani na-ekwu sị na ọ ha nwa bụ the bush na ọ ha nwa nwe bush nakwa anyị na-efeel na anyị nwe forest guard na ọ ha nwa bụ bush n'onwe ha dịka ị na-anụ okwu a biko tụsara m ya gwa na ndị Eziagụ na Fulani has surrounded Eziagụ niile and biko ana m arịọ ebe niile nwere territories between borders ndị be anyị na ndị ugwu ana m arịọ community n'ebe a tete n'ụla you people should wake up ọ bụrụ na ọ mgba egbe Ndị Igbo, unu a na-anụkwa ihe nwanne anyị nwoke a kwuru? Ọkwa unu anụgo na ndị a ndị Fulani ndị ogbu mmadụ a na ha agbago anyị ogige ha agbago anyị ogige kwunye na be anyị na onweghị ihe anyị ga-eme unu cheta mkpụrụ mbọchị one na one gara aga n'Enugu steeti ka ha gburu ndị ụmụ nwanne anyị buru bupụta na main road si na onweghị ihe anyị ga-eme na ha kwụgide gbam na be anyị na onweghị ihe anyị ga-eme gịnị mee o nwe ihe meenụ ndị apụta ka e mee protest ndị nche agha mee gịnị jụ na a ma-eme protest kịta na bụkwazi the same Enugu steeti e kidnapụkwa chọọ ibere organ ya ọ bụzie na nwatakịrị nwa ikorobịa na ọ bụ ụdị organ ya ka a chọrọ eberi ele and unu chetakwa ihe o kwu na ọkpụkpụ ọkpụkpụ ndị mmadụ juru ebe niile nwa ikorobịa si ebe a pụta si ọkpụkpụ hei ọkpụkpụ ụmụ nwanne m wee wụsara n'ọhịa e wee nọrọ na-emezi gịnị ka o si wee kwu kedu ihe ndị nche na-emezinụ bikonu ọ sọsọ ije na-achọgharị n'ụlọ na-ejide ụmụ ikorobịa na-egbusisi mana ọrụ unu ga bikonu onye ọbụla kunikwa onye ọbụla kunie ma mụnwa ma gịnwa onye ọbụla kunie ma ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị so ejezi ọgụ kịta onye ọbụla kunie onye ọbụla kunie na mmiri a na-abịanụ m- ka mmiri a hapụ irikọrọ onye ọbụla maka o rikọrọ onye ọbụla nke anyị ga-akakwa njọ nke ndị Igbo ga-akakwa njọ onye ọbụla kunie biko ka m hapụ unu getọpụ na ihe nwa ikorobịa a kwuru anya onye ọbụla mepee ndị Igbo mepeenụ anya ka mmiri a hapụ iri na ihe anyị kịta a na-ama ọkwa kịta a na-ama ọkwa ndewonụ getọpụ ihe nwa nwoke a kwuru ma ọ bụ egbe bụ problem unu gwanụ anyị nwa na anyị ga-acontribute ego nye ndị be unu weapon mmadụ anọ na mmiri ncha abaa ya anya there is a security threat and we have to guide ourselves o nwere onye ọzọ ga-emeri anyị Nigerian army nọ na be anyị Naj- Nigerian army niile nọ n'Ezeagụ ha ncha niile yi na-arụ ọrụ with fulani herdsmen ya na-agwa gị truth ebe ọbụla fulani batakwana ebe ọbụla ndị army batakwana iwuridi bụ na a ga-enweridi fulani herdsmen attack amarọ m ka ọ ha nwa na-akpọ Fulani abịa so ana m arịọ ndo dodo guide your villages guide your communities biko na Fulani asurroundgo Enugu steeti ha surroundgo Enugu steeti eso m anonymous akọ akụkọ ihe na ọdụ m nka na ọdụ m nka ihe na-agwa gị bụ facts and figures with evidence so ana m awork hand to hand now ka m verify each everything gbasara the community ka m mara ka ọ na ha enweghị ike iset forest guard ka ọ na ha ga-egote weapon nye ndị be ha ka ọ gịnị bụ exactly ihe problem ha fulani herdsmen ji wee continue na-ekidnap ndị mmadụ na befa and ebe ha kpọrọ the guy ga the guy si na i rute ọkpụ ndị mmadụ ju ọkpụ ndị mmadụ jutere ebe niile ọ bụ ndị ha gbugoro egbu ndị be anyị agwụna so biko ihe ka ị na-afụ this message tụsara m ya na platform ndị Ezeagụ niile gwa ha na agwọ nọ n'akịrịka ha chọzi ha mebe argument maka na ndị be anyị argument iberibe juru that's juru ha isi I'm working tooth and nail ka m gaa na Mgbagbu Ọwa ebe ihe a mere to interact with their leaders ka a mara ka e ga-esi wee nwa nwaanyị ya ukwu gbara ọyị n'okwu Igbo ka m tụrụ tụsara m ya nwa bụ vidio n'every platform ka ndị be anyị dị security conscious nke onye chiri biko ya zere onye ị nụrụ onu ya bụ Justice Ozobi onye isi ndị Igbo Youth Movement all over eight states including Anambra steeti Enugu steeti Ebonyi steeti Imo steeti um, Abia steeti that is making it five states then Edo Delta and Rivers steeti ebe anyị na-eme operate bụ Igbo Youth Movement daalụnụ rinne nke onye chiri biko ya zekwara ka ọ gaziere Hey, ndị Igbo ụmụ nwanne m ọ ka anyị si jenụ nya Fulani ewerugo be anyị mere ogige merụ fensị ọ gịnị dịzi ihe nke a bikonu anyị na-ebe ihe na-aya n'ofe ndị mmanụ ọ batagokwa na be anyị bikonu kedu ihe anyị ga-eme kedunụ ihe anyị ga-eme anyị atọkwana ụmụ nwanne m hey! bikonu ọ ka ndị Igbo si wee jee bikonu gị kpọọ onwe gị onye Igbo ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị ndị ọbụla bịakọta ọnụ ka ukwu azịza o steeti ọ sọrọ ya bụrụ i si n'ala Igbo as long as na ị kpọrọ onwe gị onye Igbo ka anyị bịakọtanụ ọnụ o wee nye aka wee fight ya ndị ogbu mmadụ a if not if not nke anyị agagokwanụ ndewonụ ụmụnne m unu makwa na anyị nwa ka a kachichasị wee kpọọ asị unu fụrụ ihe na-eme n'elu ebe a ndị ha kidnapụchakwa unu na-enene ndewo nụ Oh.